An balima bamanankanmɛnanw an bɛ badabada foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw mana kɛ diɲɛ fan o fan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen min bɛna walawala aw balimakɛ adi es kulubali fɛ ka masara samakɛ ka tɛgɛ to nɛgɛw kun na bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ taa bamakɔ haut conseil islamique maa ɲɛma n'o ye a seyidi sherif usumani madani hayidara a ye dunanbaw bisimila bamakɔ bankɔni janginɛbugu la a ka so dunanba ninnu u ye malidenw de minnu sigilen don faransi jamana kɔnɔna na min ye malidenw minnu ye hakili jagabɔ kɛ k'a ye k'a fɔ ko bɛn ani kelenya ko de bɛ se ka jamana taa ɲɛ diinɛ ma bɔ diinɛ an bɛɛ ye maliden kelen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ olu dunanw i ka dɔn k'a fɔ a y'o bisimila ka denbaya kɔnɔna na dunan kofɔlenw y'a jira k'a fɔ olu nakun ye min ye olu kɛlen bɛ ka jɛkuluba de sigi faransi jamana kɔnɔna na mali diinɛ bɛɛ kerecɛn diinɛw b'a la tijani diinɛw b'a la suna dumanw bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin jɛkulu in na o ye jɛkulu in sigi ka na bonya ani karama k'a da an fa kɔrɔ n'o ye a seyidi sherif usumani madani hayidara ka na o kalifa a la kuma in fɔlen ye a ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ a nisɔndiyala kosɛbɛ a ka salonba kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko kabi lawale fo bi mali mako bɛ na bɛn ani kelenya walasa malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ diinɛ ma bɔ diinɛ na abada an bɛɛ ye adamaden an bɛɛ ye ala ka jɔnw de ye k'i ka dɔn k'a fɔ nin nafa de ka bon kosɛbɛ ɔ ninnu malidenw minnu kun sigilen faransi jamana kɔnɔna na o ye jɛkulu kun sigi faransi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ jɛkuluba ye malidenw diinɛ ma bɔ diinɛ wa diinɛ bɛɛ de b'a la walasa i ka dɔn k'a fɔ bɛn ni kelenya ka se ka don an ka jamana kɔnɔna na o taara o bonya ka kalifa a seyidi sherif usumani madani hayidara la min ale ye haut conseil islamique maa ɲɛma ye bi bi in na an ka jamana kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyala kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye i ka dɔn k'a fɔ lameriki u ka lasigiden n'an k'a ma ko ambassadeur a taara commune trois la ka taa commune trois maire n'o ye madame jire mariyamu jalo ka taa foli kɛ a la ka taa walasa a ka se ka bamakɔ tutigɛbaw a n'u ka se ka ɲɔgɔn ye fo ka taa bila an ka jamana laadalako a ka se ka olu fana faamuya an b'a jira a la k'a fɔ yann'o cɛ min y'i ka dɔn k'a fɔ lameriki lasigiden musolaka don yann'o cɛ ani i ka dɔn k'a fɔ mamadu konatɛ n'o ye bayisu den a n'o fana ye ɲɔgɔn ye dɔgɔkun tɛmɛnen ka taa foli kɛ bayisu den na walasa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka mun kɛ jamana yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna a ka se ka mali tariku ani mali tabiya ka se ka o dɔn min ye lameriki lasigiden a taara bamakɔ commune trois la ani commune trois maire ɲɛmaaba n'o ye madame jire mariyamu jalo a n'o kɔni ye ɲɔgɔn ye o hakilinaw kun falen falen min ye madame jire mariyamu jalo a y'a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyala ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye lameriki lasigiden i ka dɔn k'a fɔ a ka na a ka commune kɔnɔna na ka na foli kɛ a la k'o ye fɛn min diyara ale ye kosɛbɛ tuma min na ani a taara foli kɛ bamakɔ tu tigɛbaw la n'o ye ɲarelakaw ye i ka dɔn k'a fɔ ani a ɲɔgɔnna caman ka taa foli kɛ o la min ye lameriki lasigiden musolaka in a y'a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyala kosɛbɛ walasa a nana mali kɔnɔ ani malidenw ka se ka ɲini ka ɲɔgɔn dɔn n'i ma ɲɛ k'i bɛ jamana kɔnɔna na ka se ka jamana tabiya a n'a tariku min ni jamana kɔnɔdenw hakilinata bɛ bɛn i n'olu ka se ka ɲɔgɔn dɔn musolaka o y'a jira k'a fɔ ale ko nisɔndiyala kosɛbɛ ani bamakɔ tu tigɛbaw olu kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa tɔnbukutu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲafunke min ye ka dɔn k'a fɔ a jirala k'a fɔ min ye moto kɛmɛ fila bɔɲɔgɔnko olu kɔni minɛna ɲafunke fanga tigilamɔgɔw fɛ moto camanba in i ka dɔn k'a fɔ a bɔra an ka jamana faaba kɔnɔna na ka kunda tɔnbukutu jamana kɔnɔna na o selen ɲafunke min ye ka dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni sigala mobili kofɔlen na mobili fila moto kɛmɛ fila a n'a kunkanfɛn o tun sera ka tɛgɛ kɔni da moto kofɔlen kɔn kan wa t'a bɛɛ dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ mansinw fana tun bɛ a la mansin minnu tun bɛ sanu sanu kɔn sen a kɛla o la k'a fɔ ko min ye moto kofɔlen ninnu o tun bɛ ka taa jamana kɔrɔn fan fɛ ka taa di bamaciw ma maa damadɔ olu kɔn nɔ minɛna nin waati na nin ko in na a jirala k'a fɔ siga kɛlen bɛ o la o ni bamaci kɛwale tigilamɔgɔw kɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ moto kɛmɛ fila a n'a kunkanfɛn fo ka taa bila mansinbaw ma minnu tun bɛ dugukolo sen ka sanu yɛrɛ bɔ dugukolo yɛrɛ jukɔrɔ olu camanba fana olu bɛ a la nin waati in na mɔgɔ kɔni bɛ ka yɛrɛ ɲininka ko yala nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de min ye moto kɛmɛ fila a n'a kunkanfɛn u ka se ka bɔ jamana faaba kɔnɔna na ka taa fo jamana kɔrɔn fan fɛ k'o ye dabalibanko kɔni ye maa caman kɔn bɛ ka jira a fɔ ko fanga tigilamɔgɔw o ka se ka dɔ fara lakana kan walasa nin waati kofɔlen kɔnɔna kɔnɔ a kɔn ka kalan jamana yɛrɛ kɔnɔ nin waati na janko mali bɛ dakun min na bi bi na fɛɛrɛ ka se ka kɛ lakana ka se ka bonya kosɛbɛ malidenw bolo populasiyɔn ani fanga tigilamɔgɔw ka se ka kominikasiyɔn di ɲɔgɔn ma walasa min ye lakana a ka se ka kɛ cogo min na badabada yɛrɛ o kɔnɔna na yann'o cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a jirala k'a fɔ ko min ye moto kɛmɛ ani fila bɔɲɔgɔnko olu kɔn minɛna kurun k'o tun bɛ ka taa bamaciw fan fɛ banjagara marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na nin b'a jira k'a fɔ ko mali fanga tigilamɔgɔw o tun bɛ ka wulikajɔ kɔn sabati walasa lakana ka se ka sabati jamana fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na moto kɛmɛ fila a n'a kunkanfɛn fo ka taa bila mansinmafɛnw ma minnu tun bɛ ka dugukolo kɔn sen nin waati in na olu kɔn minɛna ɲafunke yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen olu tun bɛ ka taa tɔnbukutu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jamana yɛrɛ kɔrɔn fan fɛ nin kɔn kɛra dabalibanko ye maliden caman kɔn bɛ ka yɛrɛ ɲininka nin waati na fɛɛrɛ ka se ka sigi sen kan lakana a ka se ka sabati janko min ye ka dɔn k'a fɔ malidenw ka se ka balo lafiya yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa ukrɛni jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ san kelen ani kalo dama dama min ye ukrɛni ani rusi olu kɔn kɛlen bɛ ka kari ɲɔgɔn na nin waati in na min ye ukrɛni masakɛ ale kɔni bɛ taama na Pays-Bas jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la CPI la Ukraine olu y'a jira k'a fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ye drone 18 bɔɲɔgɔn k'olu kɔni tiɲɛ Russie jamana ka drone don minnu tun bɛ ka na u ka jamana kɔnɔna na ka na tiɲɛni kɛ olu kɔni sera ka min ye i ka dɔn k'a fɔ drone 18 bɔɲɔgɔn k'olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ hali o bɛɛ la Russie jamana kɔni bɛ ka taa ni gosili ye Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a ko kɔni kɛlen bɛ nin waati in na gɛlɛyaba de ye Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na sabula ala ye diɲɛ ma don o don da min ye Russie o kɔn bɛ gosili ta ka ɲɛsin Ukraine ma wa fana diɲɛ ma don o don fana min ye Russie fana o fana bɛ se sɔrɔ Ukraine kan nin ko kɔn kɛlen bɛ dabalibanko ye sabula sabula setigi jamana caman tun y'a jira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔn ta ka ɲɛsin Ukraine ma walasa a ka se ka Russie kɔn kɛlɛ nka o bɛɛ la a ko kɔn ma se ka taa ɲɛ min ye Ukraine masakɛ ye Zelensky ye a kɔn bɛ taama na Pays-Bas n'i ye Pays-Bas ko fɔ o ye CPI ye n'an k'a ma ko Cour pénale internationale an b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ min ye CPI ye min a dagalen bɛ Pays-Bas n'an k'a ma ko Hollande min ye i ka dɔn k'a fɔ o tun ye mandat d'arrêt international ni k'a bila ka se ka Russie masakɛ n'o ye Vladimir Poutine ye ka se k'a ɲɛgɛn k'a kiri k'a jira k'a fɔ ko kɛ bɛ a nɔfɛ ko a ye dansago ko kɛ Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nka o bɛɛ la ko in ma se ka taa ɲɛfɛ abada a gannen kɔfɛ nin waati in na Volodymyr Zelensky a kɔni bɛ taama na CPI jamana kɔnɔna na n'an k'a ma Pays-Bas a taara ka taa damakasi halisa walasa fɛɛrɛ ka se ka sigi senkan halisa dɛmɛ ka se ka ɲɛsin u ka jamana ma olu ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min na min bɛ se ka kɛ sababu ye Russie a ka kana se ka dan sago u ka jamana na n'i ye kɛlɛ in jateminɛ nin waati in na a kɛlɛ in dugumana ka dun kosɛbɛ nka setigi jamanaw olu kɔni bɛ ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka ɲɛsin Ukraine ma nka o bɛɛ la dɛmɛ in kɔni tɛ se ka taa ɲɛfɛ abada sabula a kɛlen bɛ nin waati kofɔlen kɔnɔna na nafa de ma ye dɛmɛ in na nka o bɛɛ la ta Ala ye diɲɛ ma don o don da Russie kɔni bɛ gosili ta ka ɲɛsin Ukraine jamana ma nka o bɛɛ la a ko in gɛlɛya dan tɛ sabula a ka kalan nin waati in na Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o ye Sudan kunnafoni ye an b'a jira aw la k'a fɔ Sudan jamana kɔnɔna na sɔrɔdasi fila kɔn karilen bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye jamatigi ye Sudan jamana kɔnɔna na o bɛ ka tile mugan de kɛ nin waati na gosili la u ni ɲɔgɔn cɛ min ye maa ba yirika olu kɔn bɛ ka Sudan jamana kɔn bila nin waati na jamana caman de bɛ yen minnu kɔn taara u ka jamana kɔnɔdenw doni ka bɔ u ka Sudan jamana kɔnɔna na ka na u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen an ka ba Maliba min ye Sudan jamana ye maliden minnu kɔn sigilen Sudan jamana kɔnɔna na olu caman kɔn nana ka bɔ Sudan jamana kɔnɔna na ka na an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na olu bisimila nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na bi bi in na Sudan jamana kɔnɔna na a ka kalan sabula ala ye diɲɛ ma don o don da min ye kɛlɛ kɔni tile mugan bɔɲɔgɔn kɔnɔna na kɛlɛ kɔni bɛ ka kɛ Sudan jamana kɔnɔna na min ye ONU ye olu tun bɛ ka wele bila Sudan sɔrɔsira ka maa fila in ma u ka se ka bolo da u dusu kan nka o bɛɛ la ta halisa foyi de tɛ ka kɛ nin ko in kɔnɔna na diɲɛ ma don o don kɛlɛ kɔni bɛ ka kɛ nin waati na Sudan jamana kɔnɔna na a tun bɛ ka Union africaine olu kɔni jɔrɔla sabula olu kɔni ɲɔgɔnye kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ kɔni ka se ka dabila sigikafɔw ka se ka don walasa min ye bɛn ye o ka se ka segin sudan jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni na min sɔrɔla ka lase aw ma aw balimakɛ adi ɛsi kulubali fɛ an b'a fɔ sa aw k'an bɛn diɲɛ waati